Dia dhuit agus fáilte chuig an bhfíseán seo de chuid an tSraith Shóisearaigh do Mhúinteoirí ar an Measúnú Rangbhunaithe, Gnó a chur i ngníomh. Tá súil agam go mbeidh an físeán seo mar thacaíocht do mhúinteoirí agus do Ranna Staidéar Gnó chun cur lena dtuiscint ar an Measúnú Rangbhunaithe, Gnó a chur i ngníomh, i Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí. Má tá tú ag faire ar an bhfíseán seo i do rannóg gnó, b'fhéidir go mba mhaith an rud é éascaitheoir a ainmniú a dhéanann stiúradh ar phlé a thagann chun cinn le linn an fhíseáin. Bheadh sé úsáideach freisin dá mbeadh cóip de shonraíocht an Staidéir Ghnó agus de na Treoirlínte Measúnaithe ar láimh ag gach duine chun tagairt dóibh. Is féidir na doiciméid seo a fháil ag curriculumonline.ie. Is é príomhaidhm an mheasúnú sa tsraith shóisearaí ná tacú le foghlaim an scoláire. Deir an doiciméad creat don tsraith shóisearaí linn go mbeidh réimse bealaí measúnaithe ann chun tacú leis an bhfoghlaim agus deireann ár sonraíocht staidéir gnó féin gurb é an bhéim atá ar an mheasúnú agus tuairisciú ná chun tacú le foghlaim an scoláire. Tá dhá mheasúnú rangbhunaithe sa Staidéar Gnó, an Tasc Measúnaithe ag teacht díreach i ndiaidh an dara ceann acu seo. Déantar an Measúnú Rangbhunaithe nó MRB Gnó a chur i ngníomh i dtreo deireadh na dara bliana, agus déantar an MRB Cur i Láthair roimh Nollaig sa tríú bliain. Tá an fhíseán seo chun díriú go sonrach ar an chéad MRB, Gnó a chur i nGníomh. Díríonn sonraíocht an Staidéir Ghnó ar dhéantús cinntí eolasach, ag bainistiú acmhainní airgeadas pearsanta, a bheith inoiriúnaithe go pearsanta, cruthaíoch agus fiontraíoch. Tacaíonn sé le scoláirí i bhforbairt scileanna don fhoghlaim, scileanna don saol oibre agus scileanna saoil. Tá an fhoghlaim eagraithe thar trí snáth, airgeadas pearsanta, fiontraíocht agus ár ngeilleagar. Tá breis forbairt déanta ar na snáithe seo sa tsonraíocht tríd na torthaí foghlama a bhaineann le chaon snáth. Is iad na torthaí foghlama an bunús don phleanáil, an teagasc, an fhoghlaim agus an mheasúnú i Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí. Chun tuiscint iomlán a bheith a'ainn ar an MRB Gnó a chur i ngníomh, is gá dúinn tuiscint a bheith a'ainn ar na torthaí foghlama atá ceangailte leo. Cuimhnigh, is iad na torthaí foghlama den chuid is mó an t-eolas, an tuiscint, na scileanna agus luachanna a chaithear a chíoradh agus a dhaingniú i rith trí bliana na Sraithe Sóisearaí. Tá trí rogha ann le gur féidir roghnú uathu. don MRB gnó a chur i ngníomh. Moltar go láidir go roghnaíonn múinteoirí an rogha a fheileann don ghrúpa atá os a gcomhair. Is iad na roghanna ná, Fiontraíocht a chur i ngníomh, Eacnamaíocht a chur i ngníomh agus Airgeadas a chur i ngníomh. I bhFiontraíocht a chur i ngníomh tugtar deis don scoláire tabhairt faoi ghníomhaíocht fiontraíochta. in eacnamaíocht a chur i ngníomh, tugtar deis don scoláire treocht, forbairt, athrú nó beartas eacnamaíochta atá ag imirt tionchar dearfach nó diúltach ar gheilleagar agus ar shochaí na hÉireann a roghnú. in airgeadas a chur i ngníomh, tugtar deis don scoláire dúshlán airgeadais a bhíonn ag tomhaltóir nó ag eagraíocht, eagraíocht brabúis nó eagraíocht neamhbhrabúis, a shainaithint agus taighde a dhéanamh air. Má tá tú ag breathnú ar an bhfíseán seo i do rannóg, b'fhéidir nár mhiste libh anois plé a dhéanamh maidir leis na roghanna san MRB gnó a chur i ngníomh. B'fhéidir go mba mhaith libh freisin beagán ama a chaitheamh ag léamh agus ag plé na dtorthaí foghlama atá ceangailte leis na roghanna san MRB Gnó a chur i ngníomh. Tá siad seo leagtha amach ar leathanaigh 12-13 sna treoirlínte le haghaidh na measúnuithe rangbhunaithe agus le haghaidh an tasc measúnaithe. Ar an sleamhnán seo tá cuid den eolas atá riachtanach maidir leis an MRB gnó a chur i ngníomh. Mar a chonaic muid tá trí rogha ann don MRB seo. Cuirtear i gcrích an MRB thar cheithre seachtainí taobh istigh de thréimhse ama a bhéas leagtha amach dúinn ag an CNCM. Is grúpthionscadal é agus tá sé molta go mbeadh eidir triúr agus cúigear ins na grúpaí. Tá cheithre réimse gníomhaíochta i gceist agus anois díreoidh muid ar na réimsí gníomhaíochta sin. Is iad na cheithre réimse gníomhaíochta ná taighde a dhéanamh, measúnú a dhéanamh ar fhaisnéis, pleananna gníomhaíochta a fhorbairt agus torthaí a thuairisciú. In ullmhú don MRB, ba chóir go dtabharfadh scoláirí faoi thaighde príomhúil agus tánáisteach. Mar chuid den thaighde príomhúil beidh na scoláirí ag déanamh bunfhiosrúcháin taighde, mar shampla cuairt allamuigh, agallaimh, nó ag dearadh agus ag reáchtáil suirbhé. Is féidir leis na scoláirí taighde tánaisteach a dhéanamh freisin ag baint úsáid as foinsí. Tugann na treoirlínte comhairle mhaith maidir leis seo ag rá linn go bhfuil sé tábhachtach don scoláire taifead a choinneáil ar fhoinsí an eolais ar fad a bhaileofar lena chinntiú go bhféadfar a n-iontaofacht agus a gcáilíocht a mheas agus gur féidir tagairt a dhéanamh do na foinsí sin sa tuairisc. Má úsáidtear iad, sa chás go n-úsáidtear níos mó ná foinse amháin, beidh deis ag an scoláire crostagairt a dhéanamh. Tá tábhacht faoi leith leis sin nuair a úsáideann an scoláire foinsí ar líne. Ba chóir é a spreagadh chun cuardach éifeachtach a dhéanamh ar ábhar agus é a mheas agus a shintéisiú. Chun tacú le do chuid scoláirí chun taighde éifeachtach, eiticiúil agus sábháilte a dhéanamh ar líne, b'fhéidir go mbeadh sé úsáideach an físeán 'Modelling an Internet Search' de chuid an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí a roinnt leo. Is áis é seo a d'fhorbair an fhoireann Bhéarla agus tá sé ar fáil i rannán an Bhéarla ar an suíomh jct.ie. Sé an dara príoracht san MRB gnó á chur i ngníomh ná na scoláirí ag forbairt scileanna chun faisnéis a mheas. Beidh an measúnú a dhéantar ag brath ar an rogha MRB, ach i ngach cás déanfar an measúnú ar fhaisnéis mar ghrúpa. I bhfiontraíocht á chur i ngníomh, déanfaidh an scoláire measúnú ar an taighde d'fhonn indéantacht an fhiontair a mheas i dtéarmaí airgeadas, indíoltacht agus inmharanthacht an fhiontair. In eacnamaíocht á chur i ngníomh, déanfaidh an scoláire measúnú ar thairbhí agus ar chostais eacnamaíochta, shóisialta agus comhshaoil na saincheiste eacnamaíche.

Sa trí rogha ba chóir tacú le scoláirí chun an fháisnéis a mheas agus cinní a dhéanamh maidir le cur chuige gníomhaíochta. Is gá go mbeadh an cur chuige gníomhaíochta comhfhadaithe ag na torthaí taighde. Agus iad ag déanamh measúnú ar an bhfáisnéis ba chóir úsáid a bhaint as na bunphrionsabail seo a thagann ó na Treoirlínte. Seiceáil cé na foinsí a aontaíonn nó a easaontaíonn le chéile. Machnamh a dhéanamh ar an bhfáisnéis ó thuairimí éagsúla, agus smaoineadh ar an gcaoi a dtacaíonn an fháisnéis nó nach dtacaíonn sí le gníomh nó le freagra áirithe. Sa chéad chéim eile den MRB Gnó a Chur i nGníomh, beidh ar scoláirí feidhm a bhaint as an anailís a rinne siad ar an taighde chun Plean Gníomhaíochta a fhorbairt. Arís, braithfidh forbairt an Phlean Gníomhaíochta ar an rogha MRB a thógtar, ach i ngach cás beidh scoláirí ag obair as lámh a chéile i ngrúpaí chun an plean a fhorbairt agus breithiúnais atá bunaithe ar fhianaise a chur chun cinn. I bhFiontraíocht a chur i ngníomh, forbróidh an scoláire plean gníomhaíochta gnó ina ndéanfar cur síos ar ghnéithe den chumasc margaíochta atá le cur i bhfeidhm agus ar fháisnéis airgeadais don fhiontar. Déanfaidh sé iarracht an táirge, an tseirbhís, an t-imeacht nó an ghníomhaíocht fiontraíochta a roghnaigh sé a sholáthar don spriocmhargadh nuair is féidir. In Eacnamaíocht a Chur i nGníomh, forbróidh an scoláire plean gníomhaíochta ina dtabharfar breac-chuntas ar athrú ar bheartas eacnamaíoch a d'fhéadfadh feabhas a chur ar na torthaí eacnamaíochta a d'eascródh as. In Airgeadas a Chur i nGníomh, molfaidh an scoláire plean gníomhaíochta iomchuí chun dul i ngleic leis na dúshláin airgeadais. Tacóidh an scoláire lena phlean le léiriúcháin tháblacha agus ghrafacha. Beidh ar gach grúpa fianaise ar a dtionscadal a thabhairt suas i bhfoirm tuairisc scríofa, ceann amháin ón ngrúpa. Roghnóidh na scoláirí an t-eolas a mheasann siad a bheith ábhartha, iontaofa agus a bheith ar an gcaighdeán is airde le cur i láthair mar fhianaise ins an tuairisc chríochnaithe. beidh an tuairisc thart ar 1,200-1,500 focal ar fhad. Sa tuairisc scríofa beidh cur síos ar an eolas seo a leanas, réamhrá don tionscadal, míniú nó réasúnaíocht le haghaidh an tionscadail, míniú ar an modh taighde, measúnú ar na torthaí taighde, Plean Gníomhaíochta chun torthaí an tionscadail a chur i bhfeidhm, agus conclúidí agus moltaí. Freisin beidh foirm machnaimh an scoláire ag teastáil ó gach duine sa ngrúpa, agus tá sé seo ar fáil in Aguisín 1 ar leathanach a 34 sna Treoirlínte Measúnaithe. Sula gcuirtear tuairisc an tionscadail isteach, ní mór do gach scoláire machnamh an scoláire a chomhlánú ina n-aonar agus tá cóip dhó seo in Aguisín 1, leathanach a 34. Is ionann machnamh an scoláire a líonadh isteach agus dearbhú sonrach an scoláire faoin ról a bhí aige in obair an ghrúpa ar an tionscadal. Déantar measúnú ar mhachnamh an scoláire mar chuid den mheasúnú rangbhunaithe ag baint úsáid as na Gnéithe Cáilíochta atá leagtha amach dó. Má bhíonn aon cheist 'ad maidir le haon ní a chonaic tú sa bhfíseán seo, cuir ríomhphost chugainn ag info at jct dot ie. Tá réimse achmhainní agus eolas eile ar fáil ar ár suíomh, jct. ie, a bheas úsáideach dhuit. Chun thíocht ar an tsonraíocht, na treoirlínte do na measúnuithe rangbhunaithe, agus freisin samplaí de shaothair scoláirí, téigh chuig an suíomh, curriculum-online.ie. Go raibh maith 'ad as ucht féachaint ar an bhfíseán seo de chuid an tSraith Shóisearaigh do Mhúinteoirí.